Nafenso tikuyandikira kuti timve mawu au- mu tsiku la lero ndiyeno tiimbako salimo 118 tikayimba nyimbo imeneyo ah, abusa athu akhale ali kubwera kutsogolo kuno 118 salimo 118 imene ikhale ikutikonzekeretsa ife

kokoma koposa munthu Pemphere. mulemekezeke atate mulungu wathu wakumwamba chifukwa inu ndinu mulungu wamkulu komanso ndinu mulungu woona mtima tikuyamikani yehova chifukwa cha nthawi ino zikomo kuti mwalola tisonkhane ndi kumva mawu anu dalitsani wina aliyense pompano ndipo dalitsani mawu anu pamene sadzakhala ali nkulalikidwa kuti china chilichonse chimene chikachitika pano chikakhale chobweretsa ulemelero ku dzina lanu. Ndife anthu olephera mu zambiri, tingopempha kuti inu mwa chisomo chanu komanso chifundo chanu mukonze mitima yathu ndi kutiyeretsa ndi mwazi wa Ambuye wathu Yesu Khristu. Tiyeni tipemphere pemphero la Ambuye. Atate wathu wakumwamba, dzina lanu liyeretsedwe, ufumu wanu udze, kufuna kwanu kuchitike, monga kumwamba chomwecho pansi pano. Mutipatse ife lero chakudya chathu cha lero, ndipo mutikhulukire ife mangawa athu, monga ifenso takhulukira amangawa athu. Musatengere ife kokatiyesa, koma mutipulumutse ife kwa woyipayo. Chifukwa wanu uli ufumu, ndi mphamvu, ndi ulemerero, wa nthawi zonse. Amen. Tiyamike Mulungu chifukwa cha tsikunso labwino limene watipatsa. Kuti tithe kusonkhana pamodzi ndi kumva mawu ake, Davide anali munthu amene anali wokondwera kwambiri pamene amayandikiranso ku nyumba ya Yehova. Akuti ndinasangalala mmene ananena nane, tiyeni ku nyumba ya Yehova. Ifenso tizichitenga chinthu chachimwemwe tikadza pamodzi chonchi. pamaso pa Mulungu kudzampembedza Iye chifukwa timazindikira kuti cholinga chimene tabwerera pano si pulogalamu ya munthu wina aliyense ayi. Si pulogalamu yanga, si pulogalamu ya azitsogoleri a mpingo uno, koma ndi pulogalamu ya Mulungu. Mukhale ngati kuti muli pa appointment ndi Mulungu. Wakuitanani mudze pa bwalo lake, mudze pamaso pake ndi kumpembedza Iye. Tikanakhala kuti timazindikira izi, Tikamabwera ku mpingo, bwezi tikukhala anthu achangu, achimwemwe komanso okondwa mtima. Mawu amene tikhale tikulingalirapo pa tsiku la lero achokera ku buku la Aefeso. Aefeso chapter 1

ndipo ndiyamba kuwerenga mawu a mulungu kuchokera pa ndime imeneyi wolemekezeka mulungu ndi atate wa ambuye wathu yesu khristu amene anatidalitsa ife ndi dalitso lonse la mzimu m'zakumwamba mwa Khristu, monga anatisankha ife mwa iye lisanakhazikike dziko lapansi, tikhale ife oyera mtima ndi opanda chilema pamaso pake m'chikondi. Anatikonzeratu tilandiridwe ngati ana a Iye yekha, mwa Yesu Khristu, monga umo kunakomera chifuniro chake. kuti uyamikidwe ulemerero wa chisomo chake, chimene anatichitira ife kwa ufulu mwa Wokondedwayo. Tili ndi maomboledwe mwa mwazi wake, chikhululukiro cha zochimwa, monga mwa kulemera kwa chisomo chake, chimene anatichulukitsira ife m'nzeru zonse ndi chisamaliro, anatizindikiritsa ife chinsinsi cha chifuniro chake monga kunamkomera, ndi monga anatsimikiza mtima kale mwa iye, kuti pa makonzedwe a makwaniridwe a nyengozo akasonkhanitse pamodzi zonse mwa Khristu, za kumwamba, ndi za padziko, mwa iye. Tinayesedwa cholowa chake, popeza tinakonzekeratu monga mwa chitsimikizo mtima cha iye wakuchita zonse monga mwa uphungu wa chifuniro chake, kuti ife amene tinakhulupirira Khristu kale tikayamikitse ulemerero wake. Mwa Iyenso, inunso, mutamva mawu a choonadi, Uthenga Wabwino wa chipulumutso chanu, ndi kumkhulupirira iye, munasindikizidwa chizindikiro ndi Mzimu Woyera wa lonjezano, ndiye chikole cha cholowa chathu, kuti ake ake akaomboledwe, ndi kuti ulemerero wake uyamikike. Amen. Mutu wa ulaliki wathu tsiku la lero ndi nkhani ya chisankho cha Mulungu. Nkhani ya chisankho cha Mulungu pa moyo wathu. Mwamva kuti timakambirana ndithu ah, nthawi ya maphunziro ija Nkhani za chisankho cha Mulungu Nkhani yokhudza chipulumutso cha Mulungu Mafunso amene anthu timafunsa kawirikawiri Kodi tipulumutsidwa bwanji? Kodi tiyeretsedwa bwanji? Tilungamitsidwa bwanji ndi Mulungu? Kodi zitengera ntchito zathu? Zitengera kupambana kwathu? Kapena zitengera ulemerero wake wa Mulungu? Ndiye Mulungu mwa dongosolo lake Wakonzanso kuti tikhale tikulingalira pa ndime imeneyi mtsiku la lero. Chimene Paulo akulemba mu kalata imeneyi ndi kufuna kutitsimikizira kuti Mulungu adatisankha ifeyo natikonzeratu kuti tikalandire chipulumutso chake. tikawerenga amanena kuti dziko lapansi lisanatani lisanakhazikitsidwe kuti inuyo ndi ine tidzapulumutsidwa sizikutengera lero iyayi koma zinachokera kalekale zimene zikutanthauzira chani tingakhale ndi chinthu choti tingadzitamandire nacho zosatheka kuti wina asadzitamandire mulungu alandira ulemerero wonse kapena akuyenera kulandira ulemerero wonse pa chipulumutso chathu nthawi imene ife tayamba kudzilengera ulemerero pa chipulumutso chimene tili nacho zinthu zayamba kusokonekera paulo akutiunikira zinthu zingapo pa ndime tawerengayi choyambirira akutionetsera kuti kodi mulungu tate ntchito yake ndi chani pa chipulumutso chathu kachiwiri mulungu mwana Ntchito yake nchiyani pa chipulumutso chathu? Ndipo pomalizira, Mulungu Mzimu, ntchito yake ndi chani pa chipulumutso chathu? Kuti mwina tisaone ngati kuti ntchito ya chipulumutsoyi akupanga kwambiri ndi Mulungu Tate koma Mwana mwina sakupanga kapenanso Mzimu sakupanga. Mu umulungu wawo amagwirira ntchito limodzi kuthandizira chipulumutso cha ife tonse kuti tikafikire ku ulemerero wake. Nchifukwa chake poyambirira akunena kuti wolemekezeka akhale ndani kodi? Mulungu. Wolemekezeka Mulungu ndi Atate wa Ambuye wathu Yesu Khristu, amene anatidalitsa ife ndi dalitso lonse la mzimu mzakumwamba mwa Khristu. Ulemerero ukuyenera kupita kwa Mulungu Tate, Mwana ndi Mzimu Woyera, Tate amene atisankha ife, Mwana amene atiombola ife, komanso Mzimu Woyera amene atisindikiza ndi chipulumutso. Tonse timachidziwa chidindo mwina. Tikalemba kalata munthu ndikusainira nkuikapo chidindo, ukutanthauza chani? Kutsimikizira kuti kalatayi ndi yandani? Ndi yanga. Ndalemba ndine. Kwina kulikonse kumene ingapite, ndidzayankha ndine. Ndi mmene Mzimu Woyera alili m'moyo mwa Akhristu. Ali ngati chidindo, chisindikizo, kutsimikizira kwa Mulungu kuti uyu ndi wanga. Kwina kulikonse, china chilichonse chingamchitikire ndi wanga, ndipo chimenechi sichidzasintha ya. Sitingathe kudzibweretsa tokha kwa Mulungu, ndipo sitingathenso kudzichotsa tokha kwa Mulungu. Okay, ikokha ngati fundo yoti yo- yovuta kumvetsa. Palibe ntchito imene inuyo mungathe kuchita kuti mubwere pamaso pa Mulungu chifukwa zikutengera chisomo chake cha Mulungu kuti akutengeni. Palibe ntchito imene ifeyo tingathe kuchita kuti tidzichotse pa- pamaso pake pa Mulungu. Okay. Paulo akuti chani? Ndi chani chidzatilekanitsa ife ndi chiku- ndi chisoni chake, chikondi chake cha Mulungu? Palibe. Imfa, nthenda, china chilichonse sichingathe kutilekanitsa ndi chikondi chake cha Mulungu chimene chili mwa Yesu Khristu. Ndi nkhani ya chisankho iyi, ndi nkhani imene yoti imavuta kumvetsa, anthu amakamba zosiyanasiyana, anthu amasemphana zochita pa nkhani ya chisankho cha Mulungu. tikaona mmusimo pa vesi yake ya 4 akuti monga anatisankha ife mwa iye lisanakhazikike dziko lapansi mulungu adatisankhiratu dziko lapansi lisanalengedwe Adatisankha kuti ife tidzaomboledwe, tidzalungamitsidwe, tidzayeretsedwe komanso kulemekezedwa mwa Yesu Khristu. Zonse zikukhala mwa Yesu Khristu osati mwa ife. Ndipo Mulunguyo ali ndi ufulu wa kusankha. Saona kuti. ifeyo tichita zotani kapena tidzachita zotani tikawerenga ku buku la aroma chapter 9 kumene paulo akutifotokozera bwino pamene akukamba nkhani ya mmene mulungu anasankhira ana a israeli tiyeni tingoona ku aroma chapter 9 pamene akukamba za ulamuliro wake wa Mulungu kusankha pa verse 6 ya Aroma chapter 9 akuti koma sikuli ngati mawu a Mulungu anakhala chabe ayi pakuti onse akuchokera kwa Israeli si ali Israeli okay kapena chifukwa ali mbewu ya Abrahamu si ali onse ana koma anati mwa Isaki mbewu yako idzayitanidwa Verse 8. ndipo kuti ana athupi sakhala iwo ana a mulungu ayi koma ana a lonjezo awerengedwa mbewu yake pakuti mawu a lonjezo ndi amenewa pa nyengo iyi ndidzadza ndipo sara adzakhala ndi mwana Ndipo si chotero chokha ayi, koma Rebekanso, pamene anali ndi pakati pa mmodzi, ndiye kholo lathu Isaki, pakuti anawo asanabadwe, kapena asanachite kanthu kabwino kapena koipa, kuti kutsimikiza mtima kwa Mulungu monga mwa kusankha kukhale, si chifukwa cha ntchito ayi, koma chifukwa cha wakuitanayo, chotero kunanenedwa kwa uyo, Wamkulu adzakhala kapolo wa wamng'ono. Verse 13. Inde monga kunalembedwa, ndinakonda Yakobo koma ndinamuda Esau. Tikati tione zinthu mwa maso a dziko lino lapansi pakati pa Esau ndi Yakobo tikadasankha ndani? esau esau ndi amene adali wamkulu koma mulungu saona maonekedwe a dziko lapansi mulungu amaona cholinga chake chimene akufuna kukwaniritsa amaona chimene iyeyo akufuna kuonetsera kwa anthu a pa dziko lapansi Esau anali wamkulu, koma akunenerabe, akuti onse asanabadwe, wamkulu adzakhala kapolo wa wamng'ono. Komanso titati tione chikhalidwe cha Yakobo ndi Esau, amene adali ndi chikhalidwe chabwinoko ndani? Ayi, Esau anali ndi chikhalidwe. Esau ndi amene adali ndi chikhalidwe chabwino. Yakobo anali wabodza, kamberembere. Baibulo limatiuza choncho kuti anali wabodza, wachinyengo, kunena kuti Mulungu saka- akanati aone ntchito sakanatha kumusankha Yakobo. Koma chifukwa choti Mulungu amaona cholinga chake, amaona zimene akufuna kukwaniritsa, anamusankha Yakobo. abale ndi alongo tidziwe kuti ndi nkhani yoti yovuta kumvetsa koma mulungu akafuna kusankha sapangana ndi munthu ayi kapena sadikira kuti muchite china chake ya kuti akuone alibe kukakamizidwa kwina kulikonse kuti asankhe munthu atafuna sangasankhe wina aliyense chifukwa tonse ndife anthu otani ochimwa. Tonse ndife anthu olephera. Mulungu atafuna, atha kungokhala nkutiononga tonse. Palibenso wina amene angakamuimbe mlandu kuti, Ambuye, bwanji mwachitiranji izi? Ndipo akasankha ena mwa ife, tisadzitamandirenso nkumanena ngati kuti ifeyo ndife anthu opambana. Chifukwa chake, si chinthu chopepuka kuti Mulungu asankhe kutipulumutsa ifeyo. tisamachipeputse, tisamachione chinthu chopanda pake, tisamadzitamandire nacho. Ra ine ndinasankhidwa chifukwa cha ichi. Ayi, Mulungu alibe zimenezi, alibe kuti ifeyo ndife otani, alibe kuti ayenda motani. Pali zambiri pokhudza pa nkhani imeneyi zoti sitingathe kuzitambasula bwinobwino, ndi kuzimvetsetsa koma chisankho cha kusankha ndi cha mulungu basi akupereka chitsanzo china chokhudzana munthu woumba mbiya eh? munthu akamaumba mbiya akaona ina kuti ili yabwino ayisunga ina akayiphwanya ndiye zatengera kuti tingamfunse uyuyu kuti bwanji mwachita izi? Chifukwa chiyani? Ali ndi ulamuliro, ali ndi kuthekera kwina kulikonse. Ndiye ngati Mulungu amene ali nazo mphamvu yakulenga kapena kuononga, Salimo inawerengedwa ija akuti chani munthu ndani kuti mumuganizire mwana wa munthu ndani kuti muchita naye kanthu tikamvetsa izi mulungu tidzampembedza moyenerera tikamvetsa kuti mulungu alibe nafe mangawa oti athe kutipulumutsa kapena kutichitira china chilichonse, tidzampembedza moyenerera, tidzamulemekeza moyenerera. Cholinga cha chisankho cha Mulungu tikawerenga mau ake ndi kuti tikamulemekeze iye, tikaone chisomo chake chachikulu chakupulumutsidwa, tikadzichepetse pamaso pake pa Mulungu ndipo tikalimbike mtima komanso kumulemekeza Mulunguyo nthawi zonse. Ngati chipulumutso chathu sichibweretsa kumlemekeza Mulungu, tidzifufuze, tidziunikenso kuti kodi ifeyo chipulumutso chathu chagonera pati? Malingaliro athu ali pati? Cholakalaka chathu chili pati? Koma pamene chipulumutso chathu chigonera pa chisomo chake cha Mulungu, tidzampembedza moyenerera monga mmenenso kufunikira. Ndiye Paulo akutifotokoza kuti alemekeze Mulungu, Mulungu ndiye alemekezeke chifukwa cha zimene Iye anatichita. Anatisankha mwa Yesu Khristu. Anatitenga kuti tikhale ana ake mwa Yesu Khristu. Ndipo Yesu Khristu anatiwombola, tikawerenga kuchoka pa vesi yake ya 7 kukafika pa 12, akutifotokozera kunena kuti tili ndi maomboledwe mwa mwazi wake, chikhululukiro cha zochimwa monga mwa kulemera kwa chisomo chake, chimene anatichulukitsira ife mzeru zonse ndi chisamaliro. Anatizindikiritsa ife chinsinsi cha chifuniro chake, monga kunamkomera, ndi monga anatsimikizira mtima kale mwa iye. Mulungu adatsimikiza kale mu mtima mwake kalelo kuti adzatipulumutse, mwa makozedwe ake ndi makwanitsidwe ake a nyengo zake, asonkhanitse pamodzi zonse mwa Khristu, za kumwamba ndi za padziko lapansi. Mulungu ndi wachifundo. Chisankho chake cha Mulungu tikawerenga ku buku la Atesalonika, Paulo akutsimikizira kuti zikuonekera mu ntchito zimene iwo anali kuchita. Chikhulupiriro chathu, mayendedwe athu amangowonetsera chimene ifeyo tili. Chikhulupiriro chathu sichitibweretsa pamaso pake pa Mulungu. Chimangowonetsera kuti tili pamaso pake pa ndani? Pa Mulungu. Okay. Ndi zinthu zoti zofunika kufatsa nazo kudekha kuti uzimvetse bwino. Kwa ena Titha kumangonena kuti aa ngati nchoncho ndiye tizichitiranji uh, zabwino tikhoza kumangochita mmene tingathere, nanga si mulungu ndi amasankha si choncho nditero zili choncho Eh? Eh, ti- ti- tiyankhe bwinobwino momveka kodi tingonena kuti ayi tiyeni tizikanchita mmene tingathere poti mulungu adasankha tizitero Ayi. paulo akukanitsitsa ku aroma chapter 6 msatero ayi pakuti iye amene adapulumutsidwa amene adaukitsidwa kwa akufa sangakhalenso moyo wakufa wakale uja Ndi ngati kuti ifeyo taukitsidwa ku moyo wa uchimo. Sitilinso a moyo wakale, koma tili a moyo watsopano. Zakale zapita, zatsala za chani? Zatsopano. Ndiye chisankho cha Mulunguchi chimaonetsedwera mu ntchito ngati zipatso. Anthu amene ndi ake a Mulungu amaonetsera zipatso mntchito zawo. Chikhulupiriro chathu chili bwanji? Chiyembekezo chathu chili bwanji? Chikondano chathu chili bwanji? Kodi miyoyo yathu yasinthika ndi uthenga wabwino? Kodi miyoyo yathu yatembenuzika ndikuyamba kuyenda monga mmene Mulungu afunira? kapena tikadayenda moyo wachikale. Iwo amene Mulungu adawasankha sawasiya chimodzimodzi, chifukwa Mulungu akayamba ntchito amamaliza, sayisiyira padera. Ndipo Mulungu adayamba ntchito imeneyi yakutipulumutsa, akutipulumutsa kuchoka ku mphamvu ya uchimo. Yesu Khristu adatenga mkwiyo wonse wa Mulungu kuti ifeyo tisakalandirenso mkwiyo wa Mulungu. Ndipo mwa chisomo chake, mwa mphamvu ya Mzimu Woyera, akutikonza kuti tchimo lisakhale ndi mphamvu pa ife. ndiye tikamati ayi ine ndizingoyechita mmene ndingathere kuti chi- chisomochi nchokwanira tikudzinamiza mwina sitinatembenukenso ndipo tikawerenga kwa heberi akukamba za anthu ena amene oti poyambirira amaoneka ngati adaona kuwala kwa uthenga wabwino Adaona chisomo chake cha Mulungu koma sadapitilize mnjirayo nde olemba akuti chani? Adali pakati pathu koma sadali amodzi mwa ife chifukwa akadakhala amodzi mwa ife akadapitiliza kuyenda mnjira yoyenerayo kuyenda mnjira yolongosokayo. tisanachite china chilichonse tisanachite chabwino ngakhale choyipa mulungu adatisankha kuti tikapulumutsidwe ndipo pamene mulungu watisankha akutipatsa udindo wakuchita chifuniro chake wakuyenda m'mawu ake wakuchita chimene iyeyo akondwera nacho Koma chipulumutso chathu sichidalira ife, chikudalira ndani? Mulungu. Chipulumutso chathu chikadakhala chidalira ife, ndangati tikadakhala kuti tikupitiriza ndani akadakhala osakayikira tsiku lina kuti koma ine ine ndachitanso izi koma ndine wopulumutsidwadi Ngati mwakhala Akhristu kwa nthawi yaitali, timazunzika ndi zochitika m'moyo wathu. Tikaona ku Aroma chapter 7, Paulo akukamba kumeneko kuti mwi ine chinthu ichi chimene sindilakalaka kuchita koma chomwe ndichita. Koma Yesu Khristu, amene adatifera pa mtanda, amene adatiwombola, ndi amene atipatsa chitsimikizo chachikulu cha kukhululukidwa kwa machimo athu. Tisayang'ane kwa ife za chipulumutso chathu. Tisadziyang'ane tokha za chipulumutso chathu. Tisayang'ane kupambana kwathu za chipulumutso chathu. Tisayang'ane kuthekera kwathu za chipulumutso chathu. Tikadziyang'ana ifeyo, tidzakhumudwitsidwa. Tikadziyang'ana tokha, tikamadzitenga tokha pa muyeso wathu, tidzakanika. Ndipo sizingatenge kanthawi yake, chifukwa ifeyo ndife anthu olephera, ndife anthu okanika, tili nawo mavuto ndi zopsinja zambiri. Koma tikayang'ana pa Yesu Khristu ndi kuona chiyero chake ndi kuona kupambana kwake, tidzalimbikitsidwa nthawi zonse kodi moyo wanu uli pati takhazikika kotani yesu khristu ndiye momboli wathu tikaona pa vesi yake 11 akuti mwa iye tinayesedwa cholowa chake popeza tinakonzekeratu monga mwa chitsimikizo mtima cha Iye wakuchita zonse monga mwa uphungu wa chifuniro chake, kuti ife amene tinakhulupirira Khristu kale tikayamikitse ulemerero wake. Zonse zikuchitika ku ulemerero wake, kuti dzina lake likalemekezeke, kuti dzina lake likatamandike. Kodi moyo wathu udasinthika? Kodi moyo wathu unatembenuzidwadi? Kodi moyo wathu tinaona kuwala kwa Yesu Khristu, kapena tikadali mu mdima ndi kuyenda m'ntchito zathu zakale? Iwo amene ali mwa Yesu Khristu, zakale zapita, zatsala zatsopano. Amayendanso moyo watsopano, amayenda mmoyo umene Mulungu amafuna, osati kuti tipeze chipulumutso ayi, koma ngati kuyamika pa zazikulu zimene Mulungu anatichitira. Ndimakonda kupereka chitsanzo cha mwana kuti mwana mwampatsa mphatso mwamugulira china chake Ndiye angolandira chimene chijacho basi kungopita nkumakachitaya. Kholo lingakondwere? Komanso poyambirira, kodi kholo lapereka mphatso imene ija kwa mwana uja chifukwa chani? Chifukwa kuti wachita ntchito inayake yabwino? Kapena ndinene kuti mwana mwa- mwamugulira zovala. Mwamugulira zovala chifukwa kuti wachita ntchito yabwino? Koma chifukwa chani? Chifukwa kuti ndi mwana wanu. Chikondi. Ndi mmenenso Mulungu amapangira. Ndiye mwana uja akakhala wanzeru amayamikira makolo ake. Ndi mmenenso zimachitika. Osati kuti kuyamikira akuchita kuja kubweretsa chikondi iyayi. Chikondi chilipo kale. Koma chifukwa choti ndi kholo langa ndikuyenera ndiyamikire. Chifukwa chake timati mwana uyu mwana wanzeru. tsono mulungu ndi mulungu wathu amatichitira zabwino zokoma nthawi zonse palibe chimene tingachite kuti tigule kena kalikonse kuti atichitire mulungu kabwino ayi Palibe chimene tingathe kuchita kuti tipeze kapena kugula chipulumutso kwa Mulungu, chifukwa chipulumutso chake ndi chaulere. Ngakhale chikhulupiliro chimene tili nachochi ndi mphatso yaulere imene yaperekedwa kwa ife mwa Mzimu Woyera. Sitidaigwilire ntchito yayi. ndi zimene mulungu amapereka ndipo ife pakuyamikira chifukwa choti timayenda m'mawu ake ndi kuchita zimene iye afuna mkhristu amene sayenda m'mawu ake a mulungu ndi mkhristu osayamika ndi mkhristu amene sazindikira kupambana kwake kwa mulungu amene sazindikira mtengo wake wapatali wa chipulumutso chimene Mulungu anatipatsa, kuti chidatengera wina afe m'malo mwathu cholinga kuti ife tipeze chipulumutso chathu, ndipo pamene ifeyo tipitiriza kumakayenda m'zintchito zimene ife tikukondwera nazo zosakondweretsa Mulungu, ndife anthu opusa kwambiri. Ndife anthu osayamika. Sitikuzindikira zimene Mulungu anatichitira. pomalizira penipeni vesi yake ya 13 ndi 14 akuti mwa iyenso inunso mutamva mawu a choonadi uthenga wabwino wa chipulumutso chanu ndi kumkhulupirira iye munasindikizidwa chizindikiro ndi mzimu woyera walonjezano Mphatso ya Mzimu Woyera imene imaperekedwa kwa Mkhristu wina aliyense ndi ngati chisindikizo, chizindikiro kuti ife ndife ake a Mulungu ndipo sangatitaye, sadzatitaya nthawi zonse. Chikole. Ngati chikole chaperekedwa, munthu ukafuna kukhala kupanga ukwati mumakapereka chikole, chimatanthauza chani? Kutsimikizira kuti ndikufuna ndikhale pa banja ndi inu. Ndikufuna ndikhale pa mgwirizano ndi Inu. Chizindikiro chake ndi ichi, chitsimikizo chake ndi ichi. Mzimu Woyera ndi chitsimikiziro chakuti Mulungu akufuna kutipulumutsa ifeyo, ndipo chitsimikizo chake cha Mulungu sichili ngati cha munthu choti lero apanga zina mawa asintha. Mulungu sasintha. Akatsimikiza kumpulumutsa munthu, amampulumutsa m'zonse. Zilibe kanthu kuti zingatenge nthawi yaitali bwanji, kaya ziyenda m'njira yotani, koma ngati Mulungu watsimikiza kupulumutsa moyo wanu, adzakupulumutsani. Mutha kukhala ngati nkhosa yosochera. yoyenda mtchire koma idzafika nthawi mudzabwerera mkhola mutazindikira mbusa wanu abale ndi alongo tili ndi mulungu wodalirika tili ndi mulungu wokhulupirika tili ndi mulungu wosasintha amene chimene watsimikiza amakwaniritsa. Moyo wanu uli pati? Moyo wanu uli pati? Kodi mukuzindikira chimene Mulungu akufuna kuchita nanu mmoyo mwanu? Chifukwa mwina ena sitizindikira, mwina ena sitikudziwa kuti chimene Mulungu akufuna achite nane mmoyo mwanga nchiyani, nkumangoyenda osalabadira za Mulungu. osalabadira za Yesu Khristu, osalabadira zochita chifuniro chake. Mwina tayenda nthawi yayitali mchimbulimbuli, tayenda nthawi yayitali osaoneka kuti tsogolo lathu lili pati. Tayenda nthawi yaitali osadziwa kumene tikulowera chifukwa choti mwina tikuumitsabe mtima wathu. Mulungu atithandizire kuti tikaone kupambana kwa chisomo chake ndi kumkhulupirira ndi kumdalira ndi kuyamba kuyenda naye angakhale lero lino. amen tipemphere oyera mulungu wathu mulungu wakumwamba mawu anu amveka chisomo chanu nchopambana chimene choti wina aliyense wa ife sangathe kudzilabadira kapena kudzitamandira tithandizireni kuti tikayang'ane kwa inu nthawi zonse ndi kuyenda m'mawu anu khudzani wina aliyense pompano mwina amene sanazindikire za chisomo chanu chotsani khungu limene tili nalo ndipo tipatseni maso auzimu Kuti tikaone kupambana kwanu, tikazindikire ulemu wanu ndi ulemerero wanu, ndipo tipangeni ife, Yehova, kukhalanso zida zimene mawu anu akafalitsidwa ponsepo, ku ulemerero wa dzina lanu. Tikuyamikani chifukwa cha tsiku la lero. Zikomo chifukwa cha Mawu Anu. Mulemekezeke, mutamandike. Chifukwa cha dzina la Yesu Khristu tapemphera. Amen.